Fiona, an féidir leat eolas a thabhairt dúinn faoin eagraíocht dóchas ar dtús le do thoil? Cé hiad agus cad é an obair a dhéanann sibh? Yeah, cinnte.
bratchomhlacht atá in dóchas agus tá caoga eagraíocht neamhrialtais idirnáisiúnta ina mbaill de dóchas agus tá muid ar cheann acu, Gaelic. Níl neart go cur le chéile sin an mana atá ag dóchas. Cuidíonn dóchas lena mbaill teacht le chéile agus glór amháin ar ábhair tábhachta, mar shampla, an bhochtaineacht agus rudaí eile mar sin, agus tabharann muid deis agus spás d'eagraíocht neamhrialtais teacht le chéile agus a taithí agus a thuairim a insint dá chéile agus a insint do mhuintir na hÉireann fosta. Cé mhéid eagraíochta arís atá ina bhall de dóchas?
Tá 51 eagraíocht ina mball de dóchas.
51? 51, sea.
Yeah. So tá cuid mhór de na heagraíochta, em, na heagraíochta neamhrialtais idirnáisiúnta agus eagraíochtaí eile ina mball dúinn. Agus just ag caint faoin tuairisc atá á sheoladh inniu, an féidir leat cur síos a thabhairt dúinn ar Ag insint dúinn faoi na seirbhísí atá ar fáil do pháistí faoi mhíchumas sna tíortha atá i gceist agus go deimhin na moltaí atá Tá a fhios agam gur tá Plan Ireland ag seoladh é ach agus tá tú mar bhall ionadaí ó Dóchas ach an bhfuil aon An féidir leat cúpla ceann de na moltaí a thabhairt dúinn? Yeah, bhuel, measaim go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh a fhios ag éisteoirí go bhfuil billiún daoine ar fud an domhain ina chónaí le mo le míchumas de chineál inteacht agus tá cuid mhór de na daoine sin ina chónaí san Afraic agus thall ansin tá siad, bhuel, tá siad faoi mhíbhuntáiste agus tá leithcheal a dhéanamh orthu mar gheall go bhfuil míchumas orthu agus mar gheall de sin tá cineál de, tá dóchas ag rá go bhfuil cineál de ceangal millteanach idir míchumas agus an bochtaineacht fosta agus i cuid mhór den obair atá muid a dhéanamh tá muid ag amharc ar an bochtanas, tá muid ag iarraidh stad a chur leis agus caithfimid amharc ar cineál de go tábhacht atá an míchumas. go háirithe san Afraic agus ar na páistí thall ansin ó thaobh oideachais, ó thaobh na seirbhísí. Tá cuid mhór oibre le déanamh agus tá cuid mhór de na heagraíochtaí cosúil le Plan ag déanamh obair iontach maith thall ansin ach caithfimid mar níos mó a dhéanamh agus tá níos mó oideachais a dhíth thall ansin.
Ok, agus seo é Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine faoi Mhíchumas, nach bhfuil? Sea. Cad é an phríomhtheachtaireacht gur mhaith leat a thabhairt don Taoiseach, do na hAirí go léir, Aire Joe Costello san áireamh, mar gheall ar an tuairisc atá seolta againn inniu? a Fiona.
Bhuel, ar dtús báire, ba mhaith linn a rá go bhfuil sa beartas úr a sheolfaidh an tAire i mbliana, tá míchumas istigh sa beartas sin agus táimid iontach sásta leis sin. Ach ní hé go leor é, caithfimid, caithfidh, tá sé scríofa síos ach caithfidh siad rud éigin a dhéanamh de do anois agus caithfidh airgead a bheith curtha ar fáil agus caithfidh cineál de míchumas a bheith istigh ann. prógraim na rialtas thar sáile agus na tíortha san Afraic atá siad ag obair, caithfidh cineál de, caithfidh cineál de fócas a bheith ar míchumas níos mó sna blianta atá amach romhainn.
Ok, Fiona, sin go hiontach agus beidh muid ag caint tar éis, right? Go raibh maith agat. Anois tá mé ag caint le Rossa O'Donnell ó Plan Éireann, Rossa conas atá tú. Tá, tá mé go maith agus tú féin Darren? Go maith, yeah. Rossa, léigh mé alt iontach san Irish Times le hÚna Mullally cúpla mhí ó shin, chuaigh sí ar turas go Nepal libh agus scríobh sí alt inspioráideach inar thug sí cur síos iontach faoi obair iontach a dhéanann sibh eh, ag obair ar son agus le páistí eh, timpeall an domhain, you know? D'ár éisteoirí áfach nach bhfuil eolas faoi Plan Éireann. An féidir leat achoimre a thabhairt dúinn ar dtús ag insint dúinn cé hiad Plan Éireann agus cén obair a dhéanann sibh, le do thoil? Sea, Plan Éireann, tá sé timpeall i gcomhair níos mó ná 90 bliain agus tá sé, oibríomar le, don, i, I 50 tír timpeall an domhain, le páistí a bhfuil bocht agus ní faigheann siad nó níl siad ábalta dul ar scoil nó chun faigh cearta páistí, cabhraímid leo na ceartanna a. a fágaint.
D'eagraigh sibh an ócáid seo inniu. Labhair mé le Fiona Coyle ó Dóchas nóiméad ó shin faoin tuairisc a seoladh inniu, ach is tuairisc do Plan Éireann go príomhá é. An féidir leat cúpla sonraí a thabhairt dúinn faoi le do thoil? Sea, inniu ar Lá na nDaoine Daoine Míchumasach timpeall an domhain, cuirimid ar siúl. an ócáid seo chun an leabhar a scríobh mar, scríobh Plan Ireland is ainm Outside the Circle. Tá sé ar daoine míchumasach ar na ceartanna a fáil agus tá cainte daoine ó Plan Ireland anseo agus ó Irish Aid agus daoine ó Choláiste Tríonóide. freisin chun chun a rá conas is féidir linn i Éirinn cabhrú le na daoine timpeall an domhain chun a ceartanna a fáil chun dul ar scoil chun nó coimirce do na daoine seo.
OK. Inniu ar Lá Idirnáisiúnta do Dhaoine Faoi Mhíchumas, cad é an príomh-teachtaireacht gur mhaith leat a rá inniu ó thaobh staid na ndaoine faoi mhíchumas sa tír seo agus sna tíortha ina n-oibríonn sibh go ginearálta? Ba mhaith liom a rá tá tá athrú ag teacht mar a dúirt Shane so nuair a canadh sé ag an deireadh ansin. Tá athrú ag teacht agus ceapaim mé go tar éis ón 215ú bliain sna MDGs beidh beidh disability, or daoine míchumasach, d'fhonn na goals a athraíonn tar éis 2015.